'Sé do bheatha, a Mháthair Dé. Nuair a bhí Íosa ocht lá d'aois, tóg Muire agus Iósaf é go Ierúsalem go dtí an teampall chun buíochas ceart a gabháil do Dhia dá leanbh. Nuair a bhí siad sa teampall tháinig duine chúthu. seanfhear darbh ainm Simeon. Geall Dia do Simeon nach gheobhaidh sé bás go dtí gur fheicfidh sé an Slánaitheoir a gheall Dia dá phobal. Bhí Simeon ag faire amach le fada, ach fear foighneach é. Chomh luath agus a chonaic sé an leanbh Íosa ag Muire agus Iósaf, thuig sé gur seo an Slánaitheoir a gheall Dia dá phobal. Léim a chroí agus thosaigh sé ag tabhairt buíochas do Dhia. Dúirt sé, 'Anois, a Thiarna, is féidir leat do sheirbhíseach a thógáil ón domhan seo mar tá do ghlóir feicthe agam. Dúirt sé le Muire agus Iósaf go mbeidh an leanbh mór agus gur déanfaidh Íosa rudaí iontach. Ach dúirt sé le Muire, 'Rachaidh claíomh tríd d'anam féin, beidh tú croíbhriste. Bhí seanbhean chomh maith sa teampall, bean darbh ainm Anna. Bhí sí pósta fadó ach fuair a fear céile bás nuair a bhí sí fós óg. Chaith sí an am ó sin sa teampall ag iarraidh obair Dia a dhéanamh. Nuair a chonaic sise an leanbh thug sí buíochas mór do Dhia. agus thosaigh sí ag caint faoi an leanbh a bhí feicthe aici le gach duine ón lá sin. Déanann Muire agus Iósaf na paidreacha a bhí oiriúnach don am sin agus nuair a bhí gach rud déanta acu, d'fhill siad ar ais ón teampall. An Ceathrú Rúndiamhair Lúcháireach, Toirbhirt an Linbh Íosa.
Ár nAthair atá ar neamh, go naofar d'ainm, go dtagann do ríocht, go naofar do thoil ar an talamh mar a dhéantar ar neamh. Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu, agus maith dúinn ár bhfiacha, mar a mhaithimid dár bhféichiúna féin, is ná lig sinn i gcathú ach saor sinn ó olc. Áiméan. Sé do Bheatha Mhuire atá lán de ghrásta, tá an Tiarna leat. Is beannaithe thú idir na mná, agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa. A Naomh Mhuire, a Mháthair Dé, guigh orainn na peacaigh, anois agus ar uair ár bháis. Áiméan. Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat. Is beannaithe thú idir mná agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guigh orainn na peacaigh anois agus ar uair ár bháis. Amen. Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat. Is beannaithe thú idir mná agus is beannaithe toradh do bhroinne Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guigh orainn na peacaigh anois agus ar uair ár bháis. Amen. Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta tá an Tiarna leat. Is beannaithe thú idir mná, agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guigh orainn na peacaigh anois agus ar uair ár bháis. Amen. Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta, tá an Tiarna leat. Is beannaithe thú idir mná agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé guigh orainn na peacaigh anois agus ar uair ár bháis. Amen. Sé do bheatha Mhuire atá lán de ghrásta, tá an Tiarna leat. Is beannaithe thú idir mná agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa.

Is beannaithe thú idir mná agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé, guigh orainn na peacaigh, anois agus ar uair ár bháis. Amen. Sé do Bheatha Mhuire atá lán de ghrásta, tá an Tiarna leat. Is beannaithe thú idir mná agus is beannaithe toradh do bhroinne, Íosa. A Naomh Mhuire a Mháthair Dé, guigh orainn na peacaigh, anois agus ar uair ár bháis. Amen. Glóir don Athair, don Mhac, don Spiorad Naomh.
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois, is mar a bhéas go bráth trí shaol na saol. Amen.